dul ar an monorail seo go dtí an ionad traenach lárnach thar lom. Chun baint úsáid as an gcóras iompair anseo i gKuala Lumpur, caithfidh tú an ticéad seo a fháil. Chosnaigh sé níos lú ná euro agus ansin bí cúramach go gcoimeádann tú ort é mar caithfidh tú é a chur ar ais ag an deireadh chomh maith, so coimeád é go dtí an deireadh.

Táim cinnte go ndúirt mé é seo nuair a bhíos sa Bhelize ach tá eagla an domhain orm roimh na moncaithe toisc gur rug moncaí greim ar mo chos uair éigin nuair a bhíos sa Tanzania ach anseo tá siad socair, níl siad cóngarach dos na daoine, is cuma leo faoi na daoine so oireann sé sin dom ar aon nós. Ciallaíonn Batu carraig as Malay agus is léir conas a fuair siad an t-ainm sin toisc go bhfuil an charraig seo an-mhór, ollmhór ar fad agus deirtear go raibh sé ann 400 milliún bliain ó shin so tá siad an-shean ar fad. na carraig anseo, ansin na huaimheanna anseo, bhíodar ann i gcónaí ach chuir na Hiondúigh anseo teampall anseo ag deireadh an ochtú haois déag ach anois tá siad an-choitianta le daoine éigin chun teacht anseo agus cuairt a thabhairt orthu, na Hiondúánaigh ach go háirithe. Bíonn ceiliúradh Hiondúánaigh ar siúl anseo gach mí Feabhra, mí Eanáir, an mí darb ainm Thai in Tamil, sin an saghas, Indiánach a bhíonn anseo, Tamil. Bíonn siad ag ceiliúradh Thaipusam, é sin agus Deepavali, 'siad sin na ceiliúradh is mó sa chreideamh sin agus tagann na céadta mílte daoine anseo go dtí na huaimheanna ag an am sin gach bliain. Wow, táim tar éis dreapadh suas ins an uaimh seo. Tá mé as anáil anois, tá sé an-ard ar fad agus ní raibh mé riamh in uaimh chomh mór seo. Tá sé go haoibhinn agus níl mórán daoine timpeall na háite. D'íoc mé dhá euro chun dul isteach anseo. Is fiú é cinnte. Is fiú é. Tá sé dorcha go leor anseo anois ach is maith liom na soilse. Déanann siad jab an-mhaith mar wow. Seo go hálainn. Tá mé ag teacht isteach go dtí an príomh suíomh anois, sin na céimeanna, tá 272 céimeanna go dtí an barr, go dtí an teampall, an príomh teampall sin agus tá sé i bhfad níos gnóthaí anois, tá an-chuid daoine timpeall na háite ach é sin ráite an Satharn atá ann, tráthnóna Dé Sathairn so déarfainn go bhfuil an áit seo. gnóthach ar aon nós, ach ar an Satharn, cinnte. Seo linn. Seo an príomh áit. Seo í an áit ina bhfeictear na grianghraif agus mar sin de ar Instagram agus seo é an Dia anseo, Dia Hiondúch darb ainm Murugan agus seo í an deilbh is mó de Murugan ar domhan. Agus tógadh an teampall ar fad anseo leis an fear céanna. ná a thóg Sri Maha Mariamman, ceapaim, i gKuala Lumpur. Fear an-shaibhir a bhí ann ach bhí fonn air ceiliúradh a dhéanamh ar an chreideamh aoibhinn seo. An bhfuil sibh réidh, cailíní agus buachaillí? Táimid chun dreapadh suas na céimeanna sin! So píosa rabhadh daoibh go léir. Cosnaíonn sé trí euro chun sciorta a bheith agam toisc nach féidir leat nó níl cead agat bríste gearra a chaitheamh. Agus is é an rud ná, seo é an chéad lá in an Mhalaeisia go bhfuilim ag caitheamh bríste gearra toisc go bhfuil sé an-te ar fad. Agus bhí a fhios agam ag dul isteach go dtí na teampaill Moslamach, na mosques agus mar sin de nach raibh cead agam ach anseo. Ní raibh sé sin ar eolas agam. So anois tá an sciorta álainn seo agam. Ach ar aon nós is fiú é. Whew! Tá sin déanta agam anois. Seo an barr. Oh my Dhia, táim as anáil.